ko nɛrɛ marakaw b'a fɔ ko nɛtɛ nɛtɛ awɔ nin cogoya in de don nka an bɛ fɛ ka kuma bi nɛrɛ bulu ye mun ye nɛrɛ ju yɛrɛ ye mun de ye nɛrɛ fara ye mun ye nɛrɛ bɛ den min kɛ o bɛ mun de ɲa an bɛ fɛ ka kuma o de kan bi ni ala sɔnna nka bana damadɔ bɛ yen taa ni ka segin t'a la nɛrɛ b'olu furakɛ de nɛrɛ ye antivirali de a bɛ se ka virisi de faga problème respiratoire de la c'est à dire k'a daminɛ fogofogo la ka na kanko nukɔnɔna fanw ɔhɔ ale bɛ a bɛ baara k'o yɔrɔ ninnu de la i bɛ ko fɛn fɛn ɲini nɛrɛ bɛ s'o la de n'a bɛ système immunitaire de attaquer n'o ye globule rouge ye ani blanc ka se ka farikolo yɛrɛ tigiya minɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko nɛrɛ de bɛ nɛrɛ bɛ système immunitaire de renforcer o la nɛrɛ kana siga a la nɛrɛ n'i y'a mɛn ko sumaya yiri fɔlɔ nɛrɛ don an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ nɛrɛ den mugu u b'o de kɛ denmisɛnninw ka seri la don o don sɔgɔma denmisɛnninw k'a min seri min n'a ye sumaya t'a denmisɛnnin minɛ k'a to a kan wa min ye sayi ye a t'a denmisɛnnin minɛ k'a to o kan n'o bɔra yen n'an ko k'an bɛ kuma tuguni an tɛ taa bulu la ale bulu kelen tugun nɛrɛ bulu kelen a bɔ a tigi ka a tɔgɔ tuguni a ka siri saba tigɛ a la denmisɛnnin min ni sumaya b'a la ni ɔhɔn walima infection bɛ a la n'o ye kɔnɔrɔjeli ye a k'a tobi a k'a min a k'a lasigi a la tile fila saba denmisɛnnin min kɔnɔrɔjeli b'a la an b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye o ye bulu de ye dɛ la nɛrɛ fara hypertension tension yɛlɛnta a b'a régler k'a bɛn mais tension min bɛ jigin ayi a b'o a b'o bila normal la a b'o a b'o o dilan ka taa sɔrɔ a ma kɛ ni taa ni ka segin ye ni tension fura a wuli k'a min sɔgɔma tilegan fɛ su fɛ hyper ni hypo a bɛ s'a fila bɛɛ la muso min bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ tuma dɔw la ɛɛ cɛnimusoya sira ji jɛman bɔ kasa kurukuru ŋɛɲɛ cɛya banni i ɲɛ bɛ nɛrɛ fara la ha nɛrɛ fara bɛ nin ta taa ni ka segin tɛ a la fara b'a ta cogo min lili b'a ta eh, nɛrɛ ni datu parce que n'i y'a mɛn ko nɛrɛ ale de ye sumala ye nɛrɛ kolo de filɛ nɛrɛ kolo de filɛ ale de bɛ kɛ sumala nin ye nin sumala sisan nɔ fɔlɔ mɔgɔw walima an yɛrɛ fɛ yan an ka mɔgɔw tun b'a bɔ k'a kɛ mun ye u tun b'a bɔ k'a kɛ gu de dumuni bɛ diya cogo min dumuni bɛ timiya cogo min u bɛ ale dɔɔnin bɔ ka datu dɔɔnin bɔ k'a kɛ na la a mana kɛ na o na ye o nan bɛ dun sunbala dɔɔnin ta sunbala dɔɔnin foroki i ka dajalan dɔɔnin k'a la i k'a foroki i ka foronto dɔɔnin k'a la foronto dɔɔnin i ka kɔgɔ dɔɔnin ta k'a k'a la naɲini bɛ nin na walahi n'i y'a kɛ dumuni na k'a dun a bɛ komi i bɛ ka naɲinimugu de dun nɛrɛ o la n'i ye tali kɛ k'a lajɛ tugun n ka koli tigɛra walima ɲagami donna n ka denko la nɛrɛ bɛ nin bɛɛ ta n ka koli tigɛra ɲagami donna n ka denko la a tɔgɔ tuguni infection ye ne minɛ ka ka cɛya dɔgɔya ka lawaji dɔgɔya ka fanga dɔgɔya morikan infection fura filɛ nɛrɛ yɔdi bɛ nɛrɛ la yɔdi mɔgɔ mɔgɔ bɛ nɛrɛ dun i bɛ sunbalaw dun folo min bɛ bɔ kan kɔrɔ na tubabu ko goitre ko goitre o goitre a b'o faga de a bɛ se k'o furakɛ ka ban a tɛ dan o ma n'i ye tali kɛ k'a lajɛ ninakili activité cardiaque ou ninakili sira a b'o favoriser de a tɛ dan o favoriseli ma a bɛ tila ka kansɛri fa a bɛ a bɛ don ni kansɛri fana cɛ ni sɔgɔsɔgɔ don toux walima bɔrɔnsiti a bɛ ninnu ta sɔgɔsɔgɔ min bɛ la ni virisi la ka virisi virisi dɔ de ju y'o ye dun a t'o to yen a b'a faga o la i k'a dɔn nɛrɛ ɲɛci tɛ se ka fɔ ka ban.